atayatsa moto kudapeza kuti zomwe adadzandizungulira nawo moto uja akuzunguza pamene padali ine nde atandizunguza pamene padali ine kudapeza kuti ine mutu wanga udadzazungulira basi udadzazindikira kuti ndili kwina kwake kunkhalango kumitengo ndikuti mbali mwa msewu muja tatani tachokamo napeza kuti ndavula idali ndi ndalama yokwana 2100 ah, 100 kwacha idali ma fifite kwacha awiri ndi foni yanga idapeza kuti yagwa pansi ndikudapeza kuti ine zovala zanga nzotani zovula
mu zilipati sabata ino tikupatseni nkhani ya mnyamata wina wa kulilongwe yomwe akuti wasataniki wina anamusowetsa ndipo anakatulukira ku nkhalango yomwe sakuidziwa dzina langa ndi elani kabisa nkhani pomwepo ine dzina langa ndine ismael faison ndimakhala kuno kunkhoma kuthuma m'mudzi mwa malezi kulilongwe nkhani yake ndiyonena kuti ineyo ndidavutika ndadzanyamuka ndafunsa ganyu mtauni nde nditanyamuka chonchi chakuti ali mkulu wanga amene amagwira ntchito ku area three ndikudapeza kuti adandilumikizitsa ndi bwana wina wake nde nditafika ku area three kuja kudapeza kuti ndayimba foni pafupi maulendo twente koma bwanayo osandiyankha ayi nde tsopano kena kano ntatopa ndatanyamuka pa ulendo kuti ah komabe ndingopondaponda ku area wani kuti ndione kuti kuli nkotani nde nditawoloka kudapezeka kuti ndidayendayenda ndidapotoloka tsopano ndawolokanso mtsinje uja wa lilongwe uja ndafika pa depoti paja ya kujeni ya kulikuni apo ndikudapezeka zonena kuti cha pa leba ofesi apo ndikudapezeka zonena kuti padandipeza ampingo wa mboni za yehova adandipatsa kathiraki ndatenga kathiraki kaja kadali kolembedwa lina kuti kodi chifukwa cha chani mulungu amalola kuti tizivutika ndiye ine ndawapatsa mafunso ndinkati kodi kameneka katanthauza chani ndiye adanena kuti pamenepa sindingathe kuyankhani kena kalikonse koma inu mukangowerenga kathirakika bwinobwino mukakamvetsetse ngati nchoncho nde kuti kuli ndi msonkhano muzabwere ku msonkhanoko adalipo anthu folo azimayi awiri azibamboso awiri nde zitatero paja awo adapita adadzandipeza mnyamata wina wake ine nthawi imene ndalowa pa facebook foni yanga ndi adadzati wawa ati ine nkuti wawa ndiye siyangatikapita kuti muno ndi town sindamulankhula kena kalikonse akuti kodi akulu inu mumakhala kuti nde ine ati ah ndimakhala konkuno ku area three kuno ndiye ndamufunsa nanga inu mumakhala kuti akuti amakhala kujeni ku 24 nde adandifunsa funso lakuti kodi tchalitchi ya devo umaidziwa nde ndadzati ayi sindiidziwa koma dzina la devo la satana akuti ee koma ngonena kuti mpingo umenewo kunoko ulipo nde adati koma mpingo wa devil kunoko ulipo nde ine ah, mpingo wa devil ulipo akuti ee ine nkuti akumameza za satana nde basi ine ndimaseweretsa foni ija ndikudapezeka kuti ah, mbali ina amayimba za mamulungu adalowa mu tchalitchi ina

ndiye adadzanena kuti aa komabe ndafuna ndikufotokozere kunena kuti iweyo kale unkafuna utalowa sataniki ukukhala ku mudzi kwa chamadenga ndiye tsopano pamene paja sunkapemphera unkamwa mowa unkapanga zibwezi ndiye kuti udali wathu kale koma lero lino peza udayamba kupemphera udayamba kukhulupirira mulungu usatani kuchoka ufuna chotani ukupeza pamene munthu ameneyo ankalankhula zimenezi munthu ameneyo mumadziwana naye ayi kudali koyamba kumana naye mwina nthawi imeneyo munthu ameneyi maonekedwe ake amaoneka motani komanso anavala zotani munthu ameneyu sadavala zovala zabwino kwenikweni komanso ankaoneka wotuwa ndiye ankafotokoza kuti ndabwera wotuwa osavala zovala zabwino ngati mmene iweyo ulili chifukwa iwe ndiwe munthu osauka iweyo ndi ine nkoyamba kukumana koma iwe ndikudziwa dzina lako ndiwe ismail faison ndipo umakhala ku nkhoma umakhala kwa chimbalanga kumusi ku thuma uko ndiye ndinkati akuti wandidziwa bwanji akuti ayi kaya ife timaunika pena paliponse ndiye ndinkanena kuti ayi ineyo ngonena kuti dzinali ndi limeneli ndipodi ndimakhaladi kuti ku thuma kumene unenako akuti musemu muchidali kwa chamadenga muja timakudziwa iweyo kuti umakhala kuti umakhala kwa chamadenga unkafuna usataniki utachoka kumeneko udapita kumudzi kwanu ku thuma ndi mmene udakayambira kupemphera ndiye ankanena zoti ayi iwe undichedwetsa iweyo vomera ujoine nawo chani ujoine nawo usataniki chabwino mwina tisanafike kumeneko mwafotokoza kunena kuti munthu ameneyu ankafotokoza kunena kuti inuyo kalekalelo munkafuna mutalowa nawo usataniki umenewu komanso munkamwaso mowa mwina zimene ana- anakufotokozerani izi ndi zoona kunena kuti inuyo usataniki munkaufuna komanso mowawo munkaumwadi zimenezo ndizoona ndipo ndinkafunadi nditalowa usataniki ndinkati chifukwa cha umphawiwu ndifuna ndilowe usataniki nde patatero basi kudapezeka zonena kuti ah, ndadani kuti iwe kumene umakhala ndimakudziwa komanso azibale ako onse ali ku kasungu ku chamama ndiye ngonena kuti iweyo ndafuna ndikuuze kuti kaya ungathawe bwanji koma tikhoza kukupeza komanso tidabwera ku nyumba kwanu ndi mzanga usiku ndiye tidapeza kuti iwe unkapemphera unkati jesus jesus ife tidagwa pasi nkuthawa tidafuna tilole pakuona koma tidalephera utani ukupeza ndiye chifukwa chake takupeza chani masomphenya lero lino

nde kumene kuja adadzanena kuti iweyo ah, ulemera kwambiri kwanu kuja kuli mm, wolemera zedi wolemera zedi koma osewa ndi ana kwa iweyo chifukwa cha mphatso zimene mulungu adakupatsa ndiye pali pano pangoti ulemera kwambiri kodi udamumva umudziwa bishopu atandifusa fuso lotero nde ndati ine bishopu sindimudziwa ayi akuti iye amene ujayi ngolemera amapanga za mau a mulungu koma kwinako amachita za usataniki nde iweyo ukhala ndi mphamvu zopambana ndani bishopu nde ine ndinanena kuti akuti ine ndati ndalowa usataniki kufa ndidzafa nde adati udzafa chifukwa choti mulungu adanena kuti munthu udzatani udzafabe nde ndidadzati aa komabe ineyo palibe chimene ndingatani ndingalowe sataniki chifukwa chonena kuti kamene ndimakapeza kamandikwanira kumitengo kumene munapitako munapita Mm. dera lake liti komanso kuchokera kumene pamene unakhalapo kukafika kumitengoko mayendedwe ake anali otani ndidangozindikira kuti ndili kumitengoko ndidangodabwa adangotani ndizunguza motowo ndidangozindikira kuti ndili ku- kumitengo kunkhalango kokhakokha kudalibenso wina aliyense lalipo nthu iliyokha njira yake yopita ngati kwa chinsapo

ndiyizanso ndi wina kuyani ku 47 nde iwe ndabwera mofayikafayika pano pachifukwa chonena kuti iweyo ndiwe mphawi nde ndafuna kuti ndibwerenso ngati mwa umphawi koma pano pa iwe lero lino ulowa sataniki ngati mmene unkafunira kale komanso iwe mulungu adakupatsa mphatso zonena kuti ndikakapempherera munthu wodwala akachiritsidwa nthawi yomweyo ati ndiye nde kuti akandipatsa mphamvu zonena kuti ndizipatsa matenda wanthu nde wanthu aja ndizikawapempherera nkumachira mwina amafotokoza kunena kuti matenda amenewo anthu mudziwapatsa motani ankanena kuti ati anthuwa ndizikapatsa matenda nkakangofuna kuti neyo mwina dzanja langa ndapanga mbali teze ngati kaya ndi kummawa nde kuti anthu onse kummawako nde kuti zifuwa zizikawapweteka komanso ndiye kuti ah, ndikagona ndi azimayi ndizawapatsira matenda a ndiye ankanena zonena kuti anthu aja akatero pache sanga ine ndine munthu wokhulupirira mawu a mulungu nde kuti tsopano kuzingwene kuti ndikapita kutchalitchi kwathu anthu amene ajawo azikabwera nkumadzi apempherera ndi ndikapempherera azikachira nde aziona ngati ine ndine wamphamvu pamene ngonena kuti matendawo njanga omwe ndiye ndanena kuti ah pamenepopo ine sindingakwanitse chifukwa ndimakhulupirira mulungu kaledi ndinkafuna usataniki koma sindingakwanitse chifukwa ndakhulupirira mulungu amafotokoza kunena kuti ah, azimayi mwakaziro magonana nawo mudziapatsira matenda matenda ake amati mudziapatsira otani matenda ake anji ankati kuti tipatsira ma- ndizapatsira matenda ya edzi komanso chindoko chizonono ankati lufotokoza kwazi da ankanena kunena kuti pali pano pa iweyo uyenera ukagone ndi ndani ndi kwini pansi pa nyanja kuti zako zitani ziyere chifukwa chonena kuti azinzako amafunafuna koma amalephera koma popeza iweyo ndi mphamvu zako zimene mulungu adakupatsa iweyo ngonena kuti ulemera kwambiri kupambana wena aliwonse nde ndamuuza zonena kuti a koma pa ineyo pali panopa zachuma sindili nazo busy koma ineyo kamene ndimakapeza kamanditani kamandikwanira nde adadzanena kuti aa koma iweyo utani ukutichedwetsa nde adadzangondizunguzanso ndi kanthu konkaja kajeni kachuma kaja nde kudapezeka zonena kuti ndapeza kuti ndavula ndidali ndi ndalama yokwana 2100 Ah, 100 uja adali ma 50 kwacha awiri ndi foni yanga idapezeka kuti yagwa pansi idapezeka kuti ine zovala zanga nzotani zovula nde adadzalemba pansipa kuti ismaelo yu raninizi nde ndamuuza kuti ah komabe ineyo ayi nde kumapezeka kuti akamalankhula zimenezi ine ndimapemphera nde amanena kuti ukutichedwetsa pemphero lakoli

ekuti ufera konkuno ndiye ndamuuza kuti ah koma ine mu dzina la yesu zitani sizitheka ndipo sindingafe ayi ishmael timafuna titadziwa kunena kuti wafotokoza kuti zinapezeka kunena kuti unapezeka utavula kuti upezeke povula apa anakuvula ndani kapena zinakhala bwanji chabwino chithumwa chimenechi nchaching'ono tikaziyirengera ngati mmene chilili chala chakumwendo adachinjata mkasalu kofira chithumwa chimenechi chidali chofanana kukula kwake ngati mmene chilili chala chakumwendo chachikuluchi nde kudapezeka zonena kuti atatero paja ndidapeza kuti ndatani ndavula ndipo kuvula kwake sindazivula ndekha ayi koma ndangodabwa kuti ndinotani ndinovula ndipo ndanyonyomala ndanyonyomalira foniyo ndi ndalama zija ndiye adanena kuti iweyo kumene unafikira ngati ku area three mumadya sima ndipo munaphika sima ndipo munasiya ufa ufa kumwika pa mgolo wina wake ndiye chimene chichitika nchonena kuti iweyo ukachoka pano nkupita kumenekoko ndekuti ukapeza ukagwire chani ufa uja ndekuti ukapeza kuti ukanene kuti ndalama imene watenga devo ibwezeretsedwe nde iwe ukakatero ukapeza kuti ukakhala chani mamiliyoni ndiye ndamuuza kuti ah komabe ine sindingachite zimenezo ayi ndekuti adapezeka zonena kuti adadzandigwira pamphumi amati ndikubatiza iweyo mdzina la devo nde ndinanena kuti ah komabe ine ndabatizidwa kale mu mdzina la yesu khristu chithumwa chake chidali chofira adakakuta nkasalu kofira mambuyo mudatu kasalu amati za chishango nde adakakuta ndi salu imeneyo kasalu chishango kamene koko kofira koma kukula kwake kadali ngati chala cha kumwendo chachikulu koma ankanena zonena kuti pamene ndidanyonyomalapo pachiupemphera kumene apemphera inepo ankanena kuti timafuna tilowe pasipa kuti tikafike pasi pa nyanja ukakumane ndi kwini pasi pa nyanja ankanena kuti ati kwiniyo ali ndi tsitsi litalitali kwambiri ndi limene anthu amapangira madredi oti munthu wa madredi ankanena kuti ukapatsana naye moni umakhala utapereka painti imodzi ya magazi ndimaye ndikapemphera amapezeka kuti amanyamuka nkugwera poteropo nde amati undipweteka kwambiri ndi pamene adadzandigwira pamphumipo ndinkati iye ankanena zoti ndikubatiza mu dzina la ndani la devo nde ndinkati ine koma ndabatizidwa kale mu dzina la yesu khristu nde akuti kodi iweyo munthu amene adakubatiza ndikumudziwatu ndi wamphamvu kwambiri amene uja kukhudzana ndi mau a mulungu ndiye ndinkanena kuti iweyo ndafuna ndikufotokozere lero lino ungofunika utalapa chifukwa chimene uchitazi ndizonena kuti ufuna utembenuze wanthu nde adanena kuti ayi iwe usade nkhawa ah, baibulo lija ifeso timawerenga lomwe lija ndipo inuyo pamene mukapezeka zonena kuti ah, mukanjoya ngati kwa yesu khristu pa nthawi yachiweruziro tilende kuti so anthu onse a satana mdyerekezi adzatenthedwa ayi muja amati adzatenthedwa muja ndi bodza azikanjoyaso poteropo moti lero lero lino ukangovomera ndikuti ngonena kuti ukatenga mkazi wako komanso tikupatsa galimoto komanso tikupatsa nyumba yonena kuti mwina ya mabiliyoni mabiliyoni imene uzigonamo iweyo mutsiku la lero lino komanso ngakhale akazi ako lero lino ndikulodzera anozanjiyatijiwa machileti nde ndamuuza kuti ah komabe ine nyumba ya udzu imandikwanira imene mmatani mmagonamo ndamufotokozera choncho ndiye umati kumeneko kunali moto moto umenewu Eh. ndikuti unakuzungulirani moto umenewu umachokera kuti anawuyatsa ndani moto umenewu amene adawuyatsa adali iyeyo adangouloza adangouloza ngati mozungulira eni amakhala ngati kuti ah, amazungulira ineyo ndiye adangoti atazungulira ma- amaloza moto uja adadzayaka kungoti bu ndiye udapeza kuti pokha padali ifepo motopo padalibe koma timangowona mbalimu tikaziti ngati uchoka pamene ali inepo kazikhala ngati two meters koma ife pamenepo sitimatani sitimapsa mayakidwe a moto amenewa mungasiyanise bwanji ndi moto umene mumawona kuyaka kankhalango zina kaya ku nyumba moto umenewu mungausiyanise bwanji ndi mmene munawona kumeneko moto umene kusiyanitsa kwake ngonena kuti wowo umayaka ngati mmene umayakira kuti mwina mwayatsa tchire koma mtundu wake umaoneka ngati wogirini girini komanso umasintha umafika pena ngati moto weniweni pena umafika girini pena umafika ngati kuti mmene tikaziti ngati wayiti wayiti eh ngati muja amakhala munthu wayatsa tochi koma moto utani uyaka zimachitika choncho komanso zidali zinthu zochititsa mantha kwambiri kufikira ponena kuti iye ankanena zakuti mu tsiku la lero ngati iwe sulowa nawo musatanic lero lino utani ukufa ndidabwera maso maso- ndi masomphenya lero lino kuti iwe ndi ife tirani lero tithani ndipo lero lino iweyo ulowa pavute pasavute adandiuza choncho chabwino ndiye mwina moto umenewu thupi mwanu ukamakhala uziti ukuyaka mmamva bwanji umakufikira mthupi mwanu kapena zimakhala bwanji ine moto pa nthawi imene umayaka moyo wanga sumandifikira kuti umanditentha ayi koma moyo wanga umakhala ngati kuti uthamangira kuti ndilowebe chani kusatanikiwo kuti ine ndikhale ndi magalimoto ndilemere koma kumapezeka zonena kuti mumtimamu ndikakumbukira imfa ya yesu imene adakhomekera pa mtanda ndi pa tsiku limene ndimabatizika kumapezeka kuti ndimakakamizidwa ponena kuti ndisalowe chani usatanikiwo kufikira kotinso maganizo anga ndidakuuzira ponena kuti koma ndikalowa usatanikiwo ndikuti ndilemera ndipambana onse kuti wakwachimbalanga kuti koma chifukwa chonena kuti ndimaganizira kuti ah komabe yesu khristu adakhomedwa pa mtanda chifukwa cha ine pafunika ponena kuti kumene ndisatani ndisalole kuti ndilowe usataniki bola ndizivutikabe ngati mulungu amadalitsa adzandidalitsabe anakuwuza kunena kuti kwanu mwasiya ufa pamalo pena ndiye amati mukapeza ufa umenewo ndalama zikabwera amati ndalama zimene zikabwera motani komanso zikakhala zochuluka bwanji ankanena zonena kuti ndikakagwira ufawo ndikanene kuti satanizimu iluminati ndalama zimene adatenga devo zibwere kwa ine ankanena kuti zikakatero ndikuti kwabwera ndalama zambirimbiri ankati mabiliyoni mwini wakeyo ndiye mabiliyoni amenewo ndikagula chani magalimoto ndikuti ndikagula chani manyumba ndikuti ndi zimene zipangitse kunena kuti ineyo ndikhale munthu wachita bwino kwambiri ndiye ndidamufunsa kuti kodi tsono ndikakagula magalimotowo nkuzipeza ndalowa sataniki kodi koma nditafuna kuti ndileke kodi ndiye ndidzakhala nayebe adanena kuti ayi sudzakhala naye chifukwa chakuti njira imene ah, umapezera ndalama wayisiya chifukwa iweyo ukutengako mbali imodzi yopempherera wanthu mchalichi kapena yotsegula machalichi kapena yogona azimayi ukangogona mzikujene kwini pasi pa nyanja ndikuti lolemera kwambiri ndikuti nkhana mbali yakukhala ili kukhala imeneyoyo popala anthu ena timawatenga amapangitsa ngozi pa msewu ena amapereka matenda kwa azimayi ena amachotsa mimba ndithu pano iweyo tikaziona kuti tipanga bwanji ndi imeneyo ungachitire adatero kunena kwake ndiyeno amati nchifukwa chani kunena zoti ah, ukagone ndi kwini pasi pa nyanja amati chifukwa chani ankati ine ati ndili ndi mphamvu kwambiri zimene mulungu adandipatsa ndiye ndikakagona ndi kwiniyo ndikuti ndilemera kwambiri ndikuti kukhala ngati unena kuti mphamvu zimene mulungu adandipatsa zaphatikizana ndi za satana ndikuti alondipatsa mamiliyoni ambiri zedi ankatero kufotokoza kwake amafotokoza zonena kuti ndalamazi kwanuko zifikamo bwanji komanso malo ake kwenikweni zikafikira pati ankanena kuti ndikakagwira ufawo nkanena kuti satanism illuminati ndalama imene atenga devil ibwezedwe ankanena kuti ati pompopompo zikadzala mgolo pamene padali ufapo ankatero kukamba kwake ndikuti nkatenge ndalamazo ndikazitenge ndimakagulira zofuna zanga komanso ankati nthawi yomweyo galimoto akandipatsa ngati ndalama zokagulira magalimoto ena kwa kufuna kwanga koma akandipatsa galimoto ndikatengera mkazi wanga ngati kumudzi ku Thuma ndikuti nkapita nawo mtawuni akatipatsa nyumba imene yodula kwambiri ya mabiliyoni imene tizikagonamo naye mwamweyo mkazi wangayo akampanga chani akamupa akamuveka madiredi kumutu kwake mwati nthawi imeneyi kumeneko inuyo munali ndi foni Mm. munawayimbirako mwina achibale kaya munthu yense odziwana naye kumdziwitsa kunena kuti padakali panopa asatanika anditenga ndipo foni ndimayesa imangoyitana ndidayimbira mbale wanga amene mmakhala naye mtauniyo nkupezana kuti foniyo imangoyitana yosatani osayankha
Sorry, the subscriber you're calling is not answering. Please try again later. Pepani, amene mukuwayimbirawo sakuyankha. Chonde yesaninso nthawi ina. ndidadzayimbira ngati abusa athu imangoyitana osayankha iwo aja ndikudzapeza kuti mkulu wanga uja adadzandiyimbira koma ineyo mpata kuti ndiyankhe ndimalephera mphamvu zoti ndikagwirire foni sim- padalibe foni ikalira kuti ndikayigwire thupili kungoti zi zimene zikandichitira zikandichitira zimenezozo thupili limapezeka zonena kuti ah, mphamvu ndidalibe komanso kuti foni ikuyitana imapezeka kuti ndimakhala ngati sindikuva ndimadzalingalira pambuyo kuti ah, kodi foni imakhala ngati imayitana bwanji bwanji sindidayankha kumapezeka kuti koma chimene ndimaletsera kuyankhacho ineyo sindimachidziwa kuti chifukwa chachani ayi ndiye kumapezeni kuti pa nthawi imene ah, foni imayitana ulendo woyamba itayitana foni adapezana kuti uja adadzagwira pasi adadzalemba mawu koma mawuwo adandilephera kuwerenga ndiye ine ndimati ndikagwire foni ulendo wachiwiri adangoyimirira poteropo kungoyima njo adadzapenyetsetsa kwambiri atandipenyetsetsa kwambiri ineyo adadzapanga masinya paujeni pa mphumi pake foni ija ndalilephera surani kuyankha ndikuti kenaka ano ndapeza kuti takhalakhala ndadzakumbuka kuti foni imayitana koma sindidatani sindidayankha ndidayigwira foni ija kuyimbira chibale wanga ngati mene nanenamu yosayitana foni ija yosayankha ayi imangoyitana nkuona kuti mafoni aja amene ndikuyimba aluyitana koma sorani so ndiyankha mkulu anga ali mali kuyimba foni osandiyankha mangoyitana bwino mwafotokozanu kuti analemba zinthu zimene simunakwanise kuziwerenga mwina kuziona kwanu zilembo zimene zimaoneka pasizo amalemba zilembo zotani zilembo zimene amalemba pasizo ndikadziwa kuti ngati ndimene zimaonekera zilembo ah, amene amalembera ngati ah, machaina aja zongokalakala ukalakala ukalakala osadziwa kuti kuti apapa chimene alembachi ndi chani ine ndikangoona kuti mwina akanseretsapo koma adali malemba ndithu oti chimene ndadzachionako kuti imene nazindikirako adali ti ndi o pakatipa adali kulemba pakatipa nkudzalemba ti ndi o ukuso nkudzalembanso mawu ena ndiye ndinkati tsono mmazilembozi sindizidziwa koma pakatipa pali tu kwinaku sindikudziwa kuti zikutanthauza chani ndiye chino ndikatero mumtima mwanga ndikamaganiza amafotokoza kuti iyoyo uganiza zakuti uganiza unena kuti kodi ine andilemba zinjani komanso iweyo uganizira amene ankakubatizira ndani abusa wako kunena kutali chiwani zimene ndimaganiza ineyo iye amafotokoza zina mwa zinthu zimene munkaganiza mu mtima zimene iye amaziona zinazi ziti ndi ziti makamaka poyambirira atandifotokozera kuti ulemera kwambiri ine moyo wangu unadzakhazikika kuti akumabe ulemera ndani amene sakufuna ine ndirani ine ndivomera ndiye kenakano kudadzapezeka kuti mzimu wa mulungu utandipeza unena kuti iweyo usapange zimenezi iye analinura umese unavomera umati utani ujoyina nawo ndi apa bwanji upezeka zonena kuti utani ulukana mumtima mwako mumusiyeze kuti utani ulukana zimenezi zikutichedwetsa ine pompano pompano tani vomereza ndidadzati ayi ineyo poyamba kuti ati maganizo analipo onse koma mzimu wa mulungu undiletsa komanso sindingachite pano popanda kupemphera nakukhulupirira mulungu akuti iweyotu ndi kukhala mbusa posalidwa poli pano paiwe ukakhala mbusa udzaone kuti ndikuti zinthu zonse ziyenda bwino kwambiri zonena kuti ukakamakapereka matenda mu tchalitchi upeze kuti anthu aja azikadwala komanso ndiwe uzikachiritsanso anthu ake ali omwewo komanso mmamidzi osiyanasiyana anthu ambiri azikabwera nkatundu wosiyanasiyana kudzapatsa ndani kudzapatsa iweyo kuposa masing'anga masing'anga onse iweyo ankandifotokozera chonchi mthupi mwangamu mmene atandigwira pa chimphumi kudadzapezeka kuti ndadzaonetsedwa ngati kuti munthu uja alundibatiza kuti ndipite ku sirani nde ndoma zimegereza ndibwerere ndimene ndadzanena kuti akumabe ineyo ndabatizidwa kale mu dzina la yesu khristu ndadzalankhula pamene kuti inuyo ngati mundibatiza koma sizitani sizitheka mu dzina la yesu adadzapezeka kuti akulu mutipweteka zopemphera mu mtimazi zolankhulankula za mulunguzi ayi satana ali nzeru zambiri zedi oti inuyo muzikhulupirira satana ndi amene akhoza kukupatsani chuma komanso munthu ah, wopemphera nkwapatali kuti apeze chuma pamene munthu amene sapemphera chuma amachipeza mosavutikira tere inuyo mukalowa kusataniki muzikhala ngati mupemphera koma kuona kuti mumtima mwanu simupempherayi mpamene mulemerere mpoti mpamenepo ndiye patatero paja adapeza zonena kuti a kodi akulu inuyo mwativuta kwambiri ndiye pa ndalama imene iyi yanuyi 2100 iyi nditengapo 50 kwacha 50 kwacha imeneyi ndikwerera minibus ndikatsikira kwa chinsapo ndikatenga mzanga amene ndinabwera naye ku nyumba kwako nde tikakatero tikakupeza ku nyumba kwanu kumene ukafikire ku area three ku geti nambala ndi kumene tikakupeze tikakakupeza ndikuti ngakhale ukana panopa koma kumeneko sukatani sukakana chifukwa tikabwera anthu atatu ndikabwera ndi mzangayo pulasi kwini wa pansi pa nyanjayo oti iwe ngati ukana lero koma ukagona naye ameneyoyo nde zitatero paja adapeza zonena kuti tidadzazindikira kuti tafika so pa chani mumsewu muja ndikuti magalimoto atani alodutsa adadzanena kuti tsonaenderera munthu tani ndilupitatu koma tikupeza ndiye ndati koma ine mu dzina la yesu simunditani simundipezayi ndiye tsopano kudapeza kuti patatero paja ine ndanyamuka nkupita kwa mkulu wanga kumene ku area three kuja nde adandifunsa kodi akulu momwe mwachokera mmawa mnali kuti ndiye ndamuuza akuti awa koma ine ndayesa foni maulendo mbirimbiri ndimayitana osayankha bwanji ine nkuti inenso kumayimbaso foni kwa inuyo koma simumandiyankha chifukwa chachani akuti ayi koma mtima wangawu kuti ndiyankhe foni ndimalephera ndimatha kuyigwira koma kuti ndidine pa okay thupi limandikaniza komanso manjenjemera ineyo ndiye kuti kudapezeka zonena kuti nditanyamuka ndichoka kunsewu kumene tidasiyana ndi munthuko iye adatenga fifty kwacha nkundisiyira two thousand fifty kwacha yanga ndiye adati ndipita kwa chinsapo ndikatenga mzanga ndiye ndikatenganso ndi kwini wa pansi pa nyanja amene iweyo ukudzagona naye pafute pasafute mu tsiku la lero ndiye nditanyamuka kukafika ku area three kuja akuti ayi ine mphamvu zoti ndigwirire foni ndipangire okay nalibe nalibe eh tsono bwanji okuti ayerere mali ndayigwira foni kuti ndidine pa okay ndimalephera ndenani kuti a chabwino nde tsopano kudapezeka kuti ndidagona ndinapeza kachidutswa ka baibulo kadali kolembedwa yohane 15 nde kudapeza zonena kuti pakati pa usiku ndagona anthu aja adabwera nde kudapezeka anthu aja atafuna andigwire nde ine ndadzapemphera ndapemphera chonchi nde kudapeza zonena kuti anthu aja adadzagwa adadzawomba chani chikupa ndikuti kwini uja nkutaninso nkuthawa nde penapano ndadzadzidzimuka ine dzidzidzi ndadzaona mkulu wanga atani alubuula apa mphasa bwanji akulu adangodzuka pa nthawi imene ankabwerayi ngati kwiniyo mmene amaonekera amaoneka wopenta kwambiri milomoyi tsitsi lake limafika m'maweremu adali wamtali ochepa thupi koma amaoneka amaoneka ngati kuti mbuwu pang'ono motuwirira koma anyamatawo amaoneka kuti avala zofira zokhazokha nde kudapezeka kuti ine pamene ndadzapemphera kupemphera kwake ndimakumbukira ndadzanena kuti mu dzina la yesu sizingatheke mu dzina la yesu anthu ake adadzanyamuka nkuomba chikupa mkugwa kwini uja nkuthawa kulanga uja nde ndinadzamufunsa akuti ayi ndinaona wanthu atatu wamkazi mmodzi anthu amuna awiri nde wonkandikoka wina adandigwira mutuwu mzimayiyo ndikuti anthu akaya anthu amuna waja adandigwira mwendo wina awina mwendo wina nkumandikoka iye muja ndikalira muja Mayo! Mayo ine! nde ndidanyamuka kupita kumudzi